odogwu dị honorable igbo jiri dị ebube ọnụ nwere onye ọ na-aba na-achụ efi na-achọ ịma na o jighị ọgbụla ịma na o nwe ife ọ na-abụ ọ gwa efi efi akwụrụ anyị bịara ịjụta gị ihe gbasara ịgba odibo a na-ekwu nke ndị Harvard mechagoro research fụ na ọkpọkọpị n'ihe dị n'ime ka mmadụ kwudosie ike

afa otu m bụ osinachi na-anyị alụ so daalụ rinne dịka ajụjụ gị si wee dị ịma na igbo bụ igbo ekene m unu ana m asị na ife gbasara ịgba bọị n'ala igbo o tegori o bidoro ọ bụrọ ife ọfụrụ ọ ife ndị nna nna anyị ji wee dị ebube ana igbo amaka ana igbo abụ n'ebe ị ya-anọ na-azụ onwe gị na-amata ife ọbụla na-emenụ o nwerọ onye gị na ya ji okwu Ee, ndị igbo eji ndị igbo ihe eji mara ndị igbo bụ na anyị na-agba mbọ Yes. Ee, and ịgba bọị a na-adị ka onye jekwara skuul Yes. ọ na-adị ka o jere akwụkwọ bikos ị bụrụ nwoke ma ị jerọ skuul ma ị gbarọ bọị ife mere gị bikos in the course of ịgba bọị ọ ga-adịkwa ka ị nọ na skuul ọ ga-adịkwa ka o nwere ife ọzọ ị na-amụta ọ mere ife onye gbara bọị ife dị iche na-adị na ndụ ya maka na o nwere ụdịrị skuul though na ọ bụrọ a formal setting but o nwere ihe ị ga-amụta n'ịgba bọị ị ga-eji wee bụrụ nwoke ị ga-eji wee kwụrụ n'ụwa kwudosie ike so ihe anyị na-ekwu bụ na a ga na-akwado ndị mmadụ n'ịgba bọị ị nee anya n'ani igbo ị fụ na ndị mmadụ adịghị agbazi bọị o wee wu because of oke ọchịchọ ọ wụ because of na onye ọ na-achọziri ego mbute o nweghịzi onye chọrọ iji nwayọọ nwayọọ wee gagide ruo n'ebe a na-eje eje maka ndị gụrụ akwụkwọ onye gụchara akwụkwọ gụrụ law ị nọọ 5 years jee law skuul ọ bụrụ 6 years i mecha ị pụta i je kpebe ikpe i je mebe chukwu gọzie gị i gote moto ị fụzi onye ọzọ nọ ebe ọzọ na-agụrọ akwụkwọ na-agbarọ bọị ọ na-ene anya na onye a egona moto na ya nwa na onwe ya kwesịkwara igo moto ị fụ ya afa dị na-etinye aka n'ife ọjọọ ọ ya wụ na ndị mmadụ hapụrụ ịgba bọị maka onye ọwụna aya echekizi how many years ha ya echekizi afọ one ha ya echekizi afụfụ ị tara ha ya echekizi mgbe ị na-ama ụzọ eje na shọpụ eje akpọpere ọga gị shọpụ eje asụchasịcha ụlọ nọ na i mecha ha na-esettle gị nweta ha ego mebe ife a asị na onye a enweena ego gị fụ onye ọzọ onye ọzọ achọba ka o nwee ego ahụ without isozi usoro because ife ọbụla mmadụ na-eme ma ọ ị garọ n'usoro ị ma na ị gatarọ ya ma ọ nọgide mas a na-arụ arụ mas nwee fọmụla ịrụgide rụgide rụgide rụgide rụgide soro fọmụla ahụ iruo ebe ị na-eje ị ma na ụbọchị enye gị mas ị rụọ ma isoro fọmụla ị ya-ada so anyị wee na-asị dat na a ga-akwado ndị mmadụ ka ebidokwa na-agba bọị dịka esi agbabu bifọ unu bịa na Anambra steeti eji ịgba bọị wee mara ndị Anambra mgbe gboo ndị Anambra na-agba bọị ka na-agbakwa ruo echi kịta e nwere iwu a na-achọ imebe na Anambra maka ịgba bọị Igbo Apprenticeship Bill a na-achọ ka etinye ya ka emee iwu ga na-harmonize ga na-akọntrol ga na-afụ maka ịgba bọị so that onye ọbụla na-agba bọị amarago na o nwere iwu na-ekpuchite ya ọkwa unu mara sometimes mmadụ na-agbagide bọị gbachaa bọị a ma setụlụ ya bikos na onye ahụ asị na o nwere ihe jikọrọ gị na ya ụfọdụ ejewe omenala jewe na arụsị ịtụ na arụsị mana ọwụrụ na enwee iwu na-achịkọta maka ịgba bọị ekwuo ma afọ one a ya-agba bọị ekwuo ma ife a ga-eji wee mee ma agbasịa bọị ekwuo ma onye gbachara bọị ma emeghị ya nke a nekwe ife a ya-eme onye a ị ga-afụ na ndị mmadụ ga-eji ihe a wee banyewekwa ihe mere ndị mmadụ ji eje agụ akwụkwọ bikos na enwego iwu si na ịbanye skuul ọwụrụ 4 years course ịgụcha 4 years na ịpụgo ọwụrụ 5 years ịgụcha 5 years ịpụgo and n'imechaa na a ya-enye gị satifiketi enye gị iwere ya je nweta ọrụ o nwere ndị na-asị na ọ ga-aka mma nwatakịrị gbasịa bọị ahọ ise ahọ isii dịka ya na ọga ya si kwu ka enye ya asambodo Yes. ikwere na nke ahụ o so na iwu a ha na-eje emebe kịta iwu a na-aga emebe na Anambra bụ na onye gbachaa bọị enye ya asambodo bikos onye nọ mụọ ọrụ onye nọ mụọ ahịa 5 years 6 years 4 years 7 years ọ karịgoro onye gụrụ akwụkwọ nụ onye gụrụ akwụkwọ agụọ 4 years agụọ 5 years enye ya asambodo so o so na iwu anyị na-ekwu dat na a ga-emebe iwu iwu a ga-apụta very soon oge na-adịghị anya na a ya-ewepụta ya maka na enwee iwu ịfụ ndị mmadụ enwee the confidence obi esie fa ike fa ewee na-abanye ịgba bọị so ọ dịnụ na pipeline oge na-adịghị anya ndị ụwa niile ndị Anambra steeti ya-afụ ya iji wee kwado gịnị ịgba bọị na onye ọbụna na-agba bọị gbachaa bọị na a ga-enye ya asambodo nye gị asambodo ị ga-eji wee jee nweta ọrụ ebe ọbụla bikos na onye gbara bọị nọkwa ka onye gụrụ akwụkwọ nụ na onye gụrụ akwụkwọ nọzi n'ime skuul gụọ onye gbara bọị nọ n'ime afịa wee ebe ọzọ wee gụọ wee mee alụghị nne ịgbọrọ ife ewu na-eri odogwu ọkwesị na ugo si na chi na anị ala chi na ana alụ odogwu ka ewu ị na-akpọ ife ewu na-eri ee ihe ọzọ anyị ga-ajụkwa gị bụ o nwere ihe dị ka maka o nwee ndị na-asị ka a ma ma a ga-emebekwa iwu gbasara ahịa ndị Igbo na-ehibegasị onye hibe ahịa ma o nwere ọ bụgoro na emeghị ya as iwu ka e nwee gọv- gọọmenti eh, support ga na-akọwara ndị business people etu ha nwee ike isi wee hazi ahịa ha ahịa ha na-azụ ma ihe ọbụla ha na-emebe ọ ga-abụ ha nwụọ ka ihe ha na-eme ghara ịnwụ nwere nwere nwere ihe unu na-eme dịka onye omebe iwu yes ị ma na dịka i si na-ekwu ihe a na ọ dị ka ndị oyibo na-akpọ ya succession yes succession plan yes what it means bụ na onye nọ n'ahịa na-azụ afịa ma onye nwere business ma onye nwere kọmpani kwesịrị ka e nwee atụmatụ ya bụ ọ wụ na echi achọ onye ọ bụ achọ mgbe ọ nọchagoro na ka a dịkwasị ọ na a- ihe ahụ ọ tụwara ka na-aga maka na ihe na-eme ndị be anyị wụ na ha bịa mepee ife fa ewere onwe ha gbaa ya round echi achọzi onye ahụ achọ anyị afụzi onye ọzọ ya-abanye n'akpụkpọ ahụ ị ma na before n'ụlọ akụ nke ndị oyibo na-akpọ bank before bank na-abụ ofu onye na-enwe ada enwe succession plan Eh. anọkata asị na bank efolduola hmm. anọkata asị gị na nke nwa emee anọkata asị gị na nke ọzọ emee mana emechazie Central Bank of Nigeria wee bịa sị mba wee wepụtazie iwu hmm. wee sị mba na ofu onye ama nwezi bank hmm. so that echi achọ onye ahụ achọ na bank bank a ka na-agakwa unu na ihe mberede nke dakwasara onye isi ndị Access Bank ụbọchị a ị fụ na ka ọ na ka ihe mberede na-adakwasị ya afụrọzi ya o rurọ one week ndị ụlọ akụ ndị bank etinyekwa onye ọzọ mm. because na iwu ahụ adịgo so ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ ma iwu eji nwayọọ nwayọọ ị ma na anyị ka na anyị ji nwayọọ nwayọọ na-eme mm. ka anyị mara na ọ ya-adabasị mm. and ọ na-adaba maka everyday o nwerọ mgbe ada ewepụta iwu maka ọdịmma ndị Naịjirịa maka ọdịmma ndị Igbo mana nke succession a kịta wụ iwu anyị mara n'oge na-adịghị anya na anyị emekwu ya maka na ọ na-eme ndị be anyị affect hie nne maka ị nwere ike nọ na ofu ofu kọmpanị na-arụ ọrụ tinye obi gị niile echi asị na onye nwe kọmpanị afụzi ya na ọ nọzi kọmpanị emechie ị bịa pụkwa bịa bidokwa ụwa n'isi bịa tabakwa afụfụ ọ bụrụ na ihe niile ị rụrụ ebe nke ahụ emego gịnị agago o nwere onye kwuru sị na n'obodo oyibo na kọmpani ọbụla na-akwụ tax na gọọmenti na-agba mbọ ịfụ na kọmpani ahụ e, na ụkwụ akpọ ha mana a na-ekwu na tata na kọmpani mmadụ nwee nsogbu dịka na mmadụ riri ego kọmpani onye ahụ jebe ma polisi ma e, ebe ndị ọzọ na o nweghị ihe a na-ekwute ya mgbe ụfọdụ e, gọọmenti ma ọ bụ unu nwa bụ ndị omebe iwu unu ga-etinye anya n'ihe gbasara ya ka o wee bụrụ na onye ọbụla na-akwụ tax dị well protected ịma na eji nwayọ nwayọ were abịa hmm. anyị emechanwu fa ncha na ofu ụbọsị oh, dịka m si gwa gị emego ya n'ụlọ akụ hmm. megasị ya n'ebe ndị dịgasị anya hmm. but ama m na oge na-adịghị anya oge eruo ebe niile because ama m na ihe eji na-ebido with ndị dị mkpa ụlọ akụ nwere ụlọ akụ wụ ebe a na-edowe ego ndị hiri nne ndị mmadụ so emego ya wee were ya chekwaba ego ndị mmadụ onwezi onye na-anwụ kịta na bp that na asị na bankị fodụrụ efodu ịfụ that na the thing ihe a na-eme na-aga Yes. so but ihe m na-ekwu bụ na oge na-adịghị anya unu ma na naijiria o everyday were nwayọ nwayọ na-arịpụta oge na-adịghị anya a ga-ewepụtakwa iwu ga-akọva ebe niile ma ndị na-anọ na shop hmm. ma ndị nke m gwara gị maka ndị na-agba bọị ndị na-agba bọị kịta adịgo yes ebe a na-eme iwu nke ahụ ama m na very soon na a ga-enwekwa ndị nke ọzọ o nwere ndị na-ekwu na ihe kpatara ụmụaka anyị ji ada asụ Igbo bụ na a na-enedazi asụsụ Igbo anya rie nne maka na ụfọdụ kwetara na nwatakịrị ji Igbo wee mee ntọana na ọ ma asụnwuzi oyibo mana ndị na-eme nchọpụta mechaa nchọpụta chọpụta na nwa ji asụsụ nne ya na nna ya wee mee ntọana na-aka ama asụ oyibo ka ihe i kwuru maka nke a yes akwadosiri m ihe ị na-ekwu ike maka na sọ na naijiria sọ na be anyị ebe a ka a na-asị onye ọbụna sụba oyibo ije na mba ndị ọzọ a na-eji asụsụ obodo ha kụziri nwatakịrị ife ije n'eshia I- a na-eji asụsụ eshia ije china china ka a na-asụ ije china chinese ka fa na-eyuz ije japan asụsụ obodo ha ka ha na-eyuz mana be naijiria anyị asị ka e were oyibo chefuzie na iwere oyibo time nwatakịrị ga-ejigodi wee bịa mụwa ka esi atransleti ihe to oyibo wee mazi ka a ga-esi transleti ya to ihe a na-akụziri ya ịfụ na oge a na-aga a na-asị na nwatakịrị bụ iti mana i lee anya ịfụ na nwatakịrị ọwụ na eji asụsụ be ha mm. wee kụziere ihe mm. na ọ na-aka abanye ọ na-aka aghọta ya ọsịsọ mm. ịbịa kịta ịrụ eroplane ị sị nwatakịrị ee nakwa nke a wụ ntu nke a wụ nke a nke a wụ nke a iweta ya weta ya weta ya itinye ya ọrụba ọrụ nwatakịrị ya aka aghọta mana ịbịa were oyibo usewe some grammatical terms mm. usewe some mechanical terms ogbo oyibo ịfụ that na nwatakịrị ga-ebugodi ụzọ eh. chọwa ka o sigodi n'asụsụ be ha mm. wee wefee ya n'oyibo mm. bifo sikwazie n'oyibo mm. wee wefetezie ya n'ihe a na-akụziri ya ị fụ na oge a na-aga so mụwa na-akwado na-akwadosi ike dat na ihe ọbụla gbasara ịmụ ife na ụmụntakịrị kwesịrị ka e were asụsụ be ha ọ ihe mechara ndị mmadụ mepee ma sụba igbo ma so many support groups n'ala igbo ka e wee were kụziere ụmụazị ife bọta ọkwa ndị nne na nna ka m na-eblem maka na nwatakịrị nata n'ụlọ ndị nne na nna ya asụrụ ya igbo mm. ndị nne na nna bịakwa ha asụbakwa oyibo mm. brokin nwatakịrị pụọ na skuul oyibo ọ nata n'ụlọ oyibo gụwaziwo nne na nna ya kama ị ga-asị ya mgbe nne m nnọọ eh, kedu ihe a kụziri gị na skuul mm. ngwa nekwa ka e si eme nke a i were nke a tinye na nke a ọ bụrụ nke a i wepụ nke a nke a nwatakịrị aghọta bọta ị bịakwa i bidokwa oyibo ha asụrụ ya na skuul eh. at the end of the day nwatakịrị anaghị aghọtazi nke ọ na-eme eme eh. ọ ya wụ na ị na-ahụ dat na our native languages na-aga into extinction UNESCO ekwubie na Igbo language ga-aga into extinction ọ na-ana ọ nabago yes ọ rara ịfụ nwatakịrị na-asụ Igbo kịta because ndị parents na-achọ ndị nne na nna na-achọ ka a sị na nwa ya na-asụ oyibo o ruzie were oyibo mana i jezie na amerịka ị fụzie ndị be anyị nọ na amerịka ka ha na-afọsụ nwa ha ka ha sụọ oyibo mana ọ dịgo late because ha ewerego oyibo sụsasịa nwatakịrị isi Eh. ị bịazie sị ya sụwakwa igbo ọ dịkwa ka ebe ị na-akụzikwara ya akwụkwọ ọzọkwa Ịghọtago? so nkwado m na-enye bụ that na a ga-ekwu okwu ihe gbasara asụsụ igbo and ọ dịrị ndị nne na nna as onye omebe iwu o nwere ihe unu nwere ike ịgwa ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-eti iwu na ụmụaka ama na-asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ enwee maka anụrụ m na ihe dịka Ondo steeti o nwere mgbe a melie na ọ Yoruba ka ndị a ga-ejizi na-ekụziri ụmụaka ihe na ụlọ akwụkwọ ha unu na-eche echiche na ụdị na that side dịka onye omebe iwu unu na-eche ime ka ndị nkụzi hapụzia ịdị na-eti iwu na ụmụaka ama na-asụ Igbo yes ị ma na dịka anyị si ekwu ya kịta ị ma na a bịa sị kedu ebe e kwugoro okwu a hmm. kedu ụlọ akwụkwọ kwuru ihe a eh. e nwere ụlọ akwụkwọ kwuru ya si bịa gwa anyị hmm. o nwere onye ị ya-afụ hmm. ịghọtago ọ dịka hearsay ọ dịka a sịrị na a sịrị na a sịrị bọta ama m dat na o nwere onye igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ga-akwado dat na ụlọ akwụkwọ ọbụla ga-asị dat na anaghị asụ asụsụ Igbo bọta ama m na o nwere ụlọ akwụkwọ ndị na-eme ya ka ha wee dị ka ha kasị eme bọta ị marago na o nwere onye ga-apụta kwuo na ọ na-eme ya and dịka iwu si dị everyday a na-eweta ihe gbasara iwu anyị eme eme ama m na dịka i si kwuo nke a e neba ya anya dịka i si kwuo na e nwego nke a na-eme n'Ondo steeti e neba ya anya ga-enwekwa ndị some other places ka na preshọkwa ime ya eh. and ama m that na Anambra State ebe anyị nwa nọ hmm. na-awụkarị the lead hmm. n'ife niile a na-eme gbasara imebe iwu ah, n'ala Igbo anyị ah, and ama m na oge na-adịghị anya as the light of the nation hmm. na anyị ga-egosikwa ndị mmadụ ihe gbasara iwu anyị na-ekwu because ama m na iwu a ya bara onye enu bara onye ana ama m na iwu a dị ezigbo mkpa n'ife ọbụla anyị na-eme daalụ rinne odogwu Ugosinachi ị na-agba ife ewu na-eri ihe ọzọ m sị ka m jụkwa gị bụ akụ ruo ụnọ ndị mmadụ kịta enwere utom ihe a na-akụrisi n'obodo dị iche iche ebe ndị Igbo anyị nọgasị azụ afịa ha eme ọrụ ihe ha na-alụ ndị be anyị na-enedazi anya ịgbarataba ana Igbo mana o nwere ndị a jụba ọ sị ya na-agbarata ala igbo na ala igbo adịrọ safe na ala igbo enwerọ conducive atmosphere na ala igbo ya many excuses o nwe ihe gọọmenti ma unu nwa bụ ndị na-emebe iwu na-eme iji wee mee ka enwee a level playing field na conducive atmosphere na ndị a na-ewenata ife ụnọ wee feel secured and protected. okay ị ma na dịka m si gwa gị Anambra bụ obodo a na-eṅomi eṅomi eh, and eh, dịka the light of the nation anyị na-ekwu that na o nwe ihe ị chọbara n'ala Igbo bụrụ ụzọ bịa Anambra ebe Anambra ndị Anambra egosi gị ka esi eme ya iwu anyị na-ekwu na wụ na Anambra Anambra ebidogo ya hmm. eri mgbe hmm. ihe gbasara akụ ruo ụlọ Anambra ebidogo eri mgbe wee kwuo sị that na ọ bụrụ okay o nwere ihe a na-akpọ C of O hmm. nke a na-enye ma i goo ana eh. ọ bụrụ before n'other places i goo ana one year two years i nwetabe C of O hmm. mana na Anambra kịta ị na-akwụ ụgwọ C of O gị n'oge adịghị anya e were ya nye gị Anambra mere ya C of O wee wụrụzie pịam pịam enye gị ya hmm. ị na ha na-akwụ ụgwọ hmm. oge na-adịghị anya mecha na confirmation na gị enye gị ọ bụrọzi mgbe ọ na-anọcha one year two years ihe ahụ maka akụ ruo ụlọ onye maara that na ọ bịa bịa goo ana na Anambra kịta na within one week two days three days na-enye gị C of O ị ga-afụ ife eme gị fa agbara na-abịa because i goo were C of O magodi na ị nwere that investment were emebezie because enwe mgbe mmadụ ga-abịa ihe na-atụ ndị mmadụ egwu na ị nwere ike bịa gochaa ana chọọ ime investment rụcha ihe niile na-arụ echi asị gị na ị nwerọ C of O asị gị nke nwa o nwere ike chọọ asị gị na like o nwe obodo ndị ị ga-eje eh, ofu ana ere ya 5 times hmm. asị gị kedụkwa i jigo hmm. i ji power of attorney i ji nke a asị gị na ọ bụrọkwa valid this thing hmm. enweba true to god ee eh, mana anambra emego ya na even investment na na anambra enwe si enwe ndị na-akpọ si enwegasịrị so many investment agencies edochara even ma um, solution innovation ọ dịgasị ebe a emere ya such that na ọ bụrụgodị na o nwere ihe i bu n'obi ị chọrọ investment i bu n'obi ị chọrọ ime gọvanọ Soludo emego ya na ị bịaruo edo na ala gị na ndị mmadụ akpaa fa fine tune-uoro gị ya otu the investment ga-esi je yes i- e bupụtara gị ya eze Anambra remains the best place for investment now because ọ bụrọzi business as usual eze ị pụta ha na ị na-eme ozugbo a na-enye gị ife ị chọrọ ọ ihe mere i ji hụ so many estates na spring up now so many investments here and there ị na-anya ebe na-ahụ factory nka n'ebe a na-ahụ ụlọ nka n'ebe a na-ahụ nke na-ahụ nke akụ ruo ụlọ is happening live and direct in Anambra because the governor has produced or has provided a conducive atmosphere for investment to thrive. at ease no stress o nwerọzi mgbe a ga-apụta sị gị a sị ka e je nye onye nke a ego mm. ma ọ ka e je nye onye ego before ị bịa mee investment ka ọ hepụọ gị aka azụ ada emezi ụdịrị ihe a na Anambra Anambra nwere onwe ha n'ihe ọbụna ị chọrọ ime come straight walk in door just ị banye ha pịam e nwekwuru ma nke a na-akpọ ANSIPPA Anambra State Investment Protection Agency ghọtago na ọ dịkwa iji gosikwa gị that na the gọọmenti makwa ihe ha na-eme gị na ma ife ha na-eme ọ bụrọ sị pụta i jee na ministrị bureaucracy dị na ministrị na-adịba too much because of ndị ọrụ oyibo mana i tinye ha n'isi na ANSIPPA na kwuo sị nekwa ihe ị chọrọ ime ife ozugbo ozugbo kpam execution e mee ya ozugbo ozugbo ọ gaara gị that is why you see people are coming into Anambra to come and invest because this is the only state ọ ga-wee bata mee investment gị ana-afụ ya n'anya within a reasonable time daalụ rinne i gburu ife ewu na-eri nke ọzọ m na-ajụ gị bụ a sị na igbo afụrọ onwe ha n'anya i kwelu nka Um, the truth bụ na abụ m onye Igbo Eh, and eh, e nwere ike a sị na Igbo afụrọ onwe ha n'anya ọ bụrụ a general term but ebilivurọ m na o nwere ndị fụrụ onwe ha n'anya karịa ndị Igbo depending on otu i si wee na-afụ ya onye Igbo ga-akpọrọ onye Igbo ọ gbaa bọị o bidoro ya ahịa ọ kwụọrọ ya ụgwọ shọp o nye ya ego ọ zọba onwe ya ọ ịfụnanya onye Igbo ga-anụ ube nwanne ya land ya ọ na Igbo ka a sị ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ because na ọ ihe e ji mara ndị Igbo na anyị na-ejikọ aka ọnụ eme ife n'agbanyeghị na e nwekwara ike nwee one or two people nọ n'etiti anyị hmm. ndị anyị ma na-eme aka ekpe mana ama m ejizi ya wee sị na igbo afụrọ onwe ha n'anya mụnwa kwenyesiri ike na igbo fụrụ onwe ha n'anya and ekwuru m sị that na na ihe mere i ji fụ ya na igbo ji na-aga ka o si aga maka na igbo fụrụ onwe anyị n'anya ọ bụrụ na igbo afụrọ onwe ha n'anya onye rigoro ọ zọtuo ndị ọzọ mana onye igbo na-arịgo kpọkọ ndị mmadụ ị ga-apụta na shop onye igbo nwee mmadụ ten na-agbara ya bọyị e mechaa ọ setụlụ ha in the next five years mmadụ ten ahụ ị fụ ha fa na-anya moto fa enwee ego ọ ịfụnanya o nwere ife ọzọ ịfụnanya so e believe m that na ọ wụ ma ndị igbo ndị igbo fụrụ onwe ha n'anya and e believe m that na a ga-eji maka ife one or two persons na-eme ndị na-eme aka ekpe wee were ya wee generalize ya na igbo afụrọ onwe ha n'anya igbo fụrụ onwe ha n'anya igbo na-akwado onwe ha igbo na-asọpọtụ onwe ha n'ife ọbụla a na- a na-eme Ehe, so ọ ihe mere o nwee ka e si na-eme ife n'ala igbo ma ịgba nkwụ ma akwamozu ị fụ ndị nọcha Lagos ma ndị nọ Abuja ma ndị nọ mba ofesi ị fụ ha ncha abaa plane nata just to come and support their brother ọ solidarity solidarity is love Ee, mana e nwee obodo ndị ị ga-ejegasị obodo ndị na-eme aka ekpe aka ekpe ị pụta ha na-eme ihe like this e nwerọ onye ị ya-afụ Ezo. a sị gị onye nwa nọ Lagos onye nwa nọ Abuja ọ natalọ ee mana ndị Igbo must rịrị nata Igbo must come back so on this note I want to tell you that Igbos we love ourselves daalụ shinne daalụ shinne finally ị nọ na ị nọ na house of assembly ị nwere ike inye anyị a bit

na experience m na-enweta ebe ahụ were very unique experience awụ m a lawyer by profession and as a lawyer enwego m the basic foundation to be a lawmaker eh, because with my knowledge of the law I can now apply it into lawmaking and so far so good it has been going on well eh, most of those bills anyị na-eme it's something ofu onye- ofu osisi ada emebe ọhịa yes it's something we do jointly yes onye atụpụta ya n'alo dịka nkata ndị a kpagasịrị ebe a tata hmm. e nwechara ihe ndị m nụrụ hmm. m banye na house hmm. anyị nọrọ na our executive session m kwunite ya onye eweta nke onye eweta nke onye eweta nke ya onye ọbụna ewere pen na pepa na-ede anyị degide ya degide ya dechaa ya anyị shepuo ya shepuo ya ọ ghọọ bill ọ ghọọ bill ofu onye epresentie ya anyị emebezi ife dị na ya first second reading third reading ọ bụrụ law so ọ ka anyị si wee na-eme na House of Assembly the experience is superb Anambra State House of Assembly anyị nwere 30 members and e nwere this unity of purpose anyị ncha nwere one direction and our direction is project Anambra ihe niile anyị na-eme na House of Assembly is for the good of Anambra ọrụ niile anyị na-arụ maka Anambra State not for any other ọ bụrọ personal interest anyị na-eme ya ka Anambra wee dịgodi mma maka Anambra dị mma ọ dịrị anyị na mma ebe anyị nọ taa anyị ama nọ ebe a forever the tenure of every house member is four years hmm. ị chọzie ije election ọzọ ị nachiyata fine mana ọ wụ na i meghị ihe ị kwesịrị ime ọ wụ na i merọ the necessary laws you are supposed to do hmm. when you come back to the society ị taba afụfụ dịkwa na ya so the only opportunity you have is when you are in that system contribute your quota ịmara those are normalists ịma na ime na the society you bring it out na the floor of the house so that the house can be able to correct them by way of laws that is why the experience i'm having today is something i'm thanking god for because na when i live here i'll live a better person than i came ị because na-eche echiche ịba kwa ọzọ ijegharị ọzọ ma imesie nke a ịma na nke a bụrọ na ịma na ọ da-abụ appointment I know. ọ ndị be anyị Eh, na-ekwu ọ by election mm, ọ bụrụ na dịka m si eme nke a na m mesịa four years a na ndị be anyị ga-asị imere ọfụma mm, ha ezijekwa gị ọzọ eh, ha sị gị jekwa ha sịkwa na i merọ ọfụma fa sị gị nachiata ka nwanne anyị nwoke ọzọ mee gịnị Jekwa. jekwa Eh, because na mgbe m batara o nwere onye nọbụnụ onye ahụ nọrọ ụzọ naabọ ọ nọrọ 8 years 4 4 years ndị be anyị sị ya nachiyata ka ezijekwanụ nke a, onye ọzọ e wee zije m anọkwa m kịta ana m anwakwa ike m na-eme ife niile ihe ịma na the house of assembly wụ ebe a na-emebe iwu Eziokwu. but a na-enwe misconception about the house of assembly because of a partial failure

ihe ha kwesịrị ihe ha kwesịrị ime because as a lawmaker what I'm supposed to be concerned is how to make laws for the state mm. any other thing you see me doing mm. will just ịghọtara eh, mm. oversight mm. something mm. I'm just trying to do yes. to be able to show my people love yes. but people believe that na as, uh, as an honorable member in the House of Assembly that na ị arụrụ fa ụzọ mm. ị agbapụrụ fa mmiri mm. ị enye fa ọkụ ị enye ha scholarship ị ga-enye ha nke a onwego ihe ndị nke a na-akpọ constituency project ọkwụrụ na-enwe o nwere nke imegolu mba e, eruberọ mgbe eji eme constituency project e, oge ruo hmm. a na-anọ ọdụ kpaa ya hmm. ịgataga kpasịa ya hmm. ewepụta ya e, but ihe anyị mere ihe anyị na-eme since anyị na-ejegasị n'obodo n'obodo na-achọpụta ife wụ mkpa fa because o nwere ndị nọ n'obodo na ị bịa rụọrọ fa ụzọ ị nwere ike che na ife ị rụrụ dị mma mana ọ bụrọ ụzọ ka fa chọrọ e nwere ife ka bụrụ mkpa ha mm. than ụzọ ahụ ị rụrụ nwee ndị wụ ịbịa gbapụrụ ha mmiri mm. ọ bụrọ mmiri wụ mkpa fa mm. o nwere ike nwee ife ọzọ so ọ na wee ruo e nwere ike ebe ahụ ị na-ene anya ka ị mere fa nnukwu ife nwere ike ọ ma-abụdị nnukwu ife ahụ ka ha chọrọ like o nwere obodo ndị na-enwerọ ka ha si ebuje ụmụ nwaanyị na hospital ị bịa bute ambulance bunye fa mm. fa ama usenwu e mana i buru this keke ambulance mm. bunye ha fa ya-adị happy fa ya-enwe obi ụtọ because na keke ambulance ahụ ka ga-adịrị ha motorable to ebe fa na-eje than onye bunyere ha Hummer bus mana gịwa bunyere Hummer bus nwere ike dị ha na-asị na imegoro ndị obodo a nnukwu ife so ife anyị na-eme collation anyị ka na-ecollect what every community needs and those things wụ their needs the ones anyị ga-emenwu na our small capacity as a lawmaker anyị eme the ones anyị ama emenwu anyị ebujere ya onye isi obodo sị ya biko nekwa ana m represent ndị dị otu a nekwa ife fa needịrị kedu ka a ga-esi wee mee gịnị wee mere fa ife a onye isi obodo e wee sizie nekwa nekwa nekwa enwego ndị nke ekwuru emebegoro like ị bịa na my constituency enwere Nnọkwa Awka-Etiti road onye isi a na-eteweghị ya a na-eme ya bikos emee ya ọ ga-decongest trafik na nnobi na afọ nnobi kọs onye ọla na-ejezi that side pụta i si na- i si na nnọkwa pụọrọ onwe gị jebele onwe gị. jebele onwe gị ọ bụrọ ọzọ ịpụtakwa onye ọla bịa na nnobi junction bịa kwụrụ Eh, ị ghọtago Ekwu- anyị kwukwa nke mmiri john ọ sị anyị gịnị ọ bịakwa ọ tee ya moto na-agba na ya na-arụkwa nke na-arụkwa ya ma nke obi aja so nwere ife ọbụla anyị kwuru sị onye isi nekwa ka o si dịrị anyị gọvanọ Anambra steeti prọfesọ Charles Chukwuma Soludo na-eme ọfụma ọ na-eme obi esi anyị ike ọ na-eme anyị na-aga anyị na-enwe aṅụrị bikos na ife anyị ga-ekwu ka nkụ ọnwụ na gọvanọ anyị adịghị eme ọfụma anyị ga na-ezogharị ezogharị kịta mana bikos na ọ na-eme ọfụma anyị na-eje ebe ọ na anyị na-eje anyị wenye isi anyị hmm. anyị na-eko hmm. bikos na ife na-aga ọfụma daalụ shinne odogwu Ugosinachi e, nwere ndụmọdụ ọzọzi nwere ike ịdụ ndị igbo anyị generally based on ihe niile anyị kpara ndụmọdụ a ga-enye ndị igbo na ndị igbo anyị ga-ejisi ike anyị mana o nwe ka ụbọsị si wee dị hmm. mana nke ahụ bụ nke anyị anyị ejidesi ya ike anyị mara na ndị igbo ndị oyibo na-asị na anyị dị egalitarian in nature which means we can survive on our own yes anyị ga-anọ nwe- ndị igbo nwere ike sị na fa chọrọzi ịnọ ka anyị nọrọ onwe anyị anyị agba ụdọ anyị nọrọ anyị ga na-afụ ife anyị na-eme were emepụta ife Eh, so ọ ya m ji sị na ndị igbo jisinụ ike anyị ga na-arụ ọrụ anyị ga na-agụ akwụkwọ anyị ga na-azụ afịa ife niile ahụ eji wee mara ndị igbo anyị ya na-eme ya na-ememe ya ọfụma and maka ndị igbo be anyị maka ndị nke ji etinye aka n'ajọ ife ana m ayọ unu sị unu biko wepụnụ aka enwe n'ofe o nwerọ uru dị n'ajọ ife o nwerọ ife karịrị iji nwayọọ nwayọọ wee na-eme ife mmiri atụgide tụgide ofu ụbọsị ọ tụjuo mana nke mbute a ejirọ ya mara ndị Igbo o nwerọ mgbe e ji o nwerọ mgbe e ji ego mbute mara ndị Igbo eri mgbe mana ọ bịakwazịrị ọ dịkwazie ka due to ife a na-afụgasị na soshal midia hmm. o nwere ike eti igbu tv ị fụ ndị na-anya moto 200 million 300 million ọ na-agụ gị ị jụzị onwe gị onye ọ tara afụfụ how many years before wee goo ụgbọala 200 million so ndị Igbo be anyị onye ruo ya tinye aka ị na-enene be ọga anya ị na-ene ụmụ gị ị na-ene ụmụ di ya na gị ị na-ene ndị ọyị gị anya onye na-adị emeta sị ya na ejirọ ka ife a wee mara ndị Igbo Igbo bụ Igbo ekenee m unu o rie na okorobịa o ruo ya na nka ị nụgo gwa onye bụ eze na eze ji eri ya ọkwanụ nne ibe na ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ ibu na-emere ụlọ ibe na anyị ja-adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọchọkọ njem anyị bụ igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ete ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo ndị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei